Tá mé chun beagáinín den ficsean agus tá mé chun beagáinín den fallaireacht atá i gceist leis an feol agus an táirgíocht feola atá anseo in Éirinn sa lá atá inniu ann agus beagáinín, ba mhaith liom just beagáinín focal scoir a chur faoin todhchaí, sé sin an rud atá os ár gcomhair amach ó thaobh an córas feola atá againn. So ar dtús báire ó thaobh fíricí de, tá 8 milliún beithígh in Éirinn. Ok? Sin i bhfad níos mó ná na daoine atá sa tír. Tá sé milliún cinn de chaora agus thart timpeall ar milliún go leith muic againn. Déarfainn ó na figiúirí sin go bhfuil muid, ó thaobh sicíní de is a leithéid, is dócha go bhfuil muid thart timpeall ar fiche milliún. éanlaithe. Ok, now tá fadhbanna bainteach leis sin, tá fadhbanna ó thaobh an dlúth, an brú atá ar na hainmhithe sin, an méid, an méid spás atá acu agus an fodar a thugtar dóibh le n-ithe. Fíric amháin eile, just ón taobh sin de, mheasfá os rud é go bhfuil an oiread sin ann go mbeadh a lán airgid, b'fhéidir, thart timpeall. Agus an meán-ioncam feirmeoireacht atá againn sa tír seo ná. €26,000 in aghaidh an bliain. So €26,000. Sin an saghas meán income airde. Now cinnte dearfa tá feirmeoirí agus tuilleann siad níos mó airgead ná sin ach tá feirmeoirí eile i bhfad níos lú freisin. Sin fíric eile b'fhéidir gur chóir dúinn bheith ag smaoineamh air agus muid ag ceannach. Deirtear gur gur tír easportáil sinn agus déanann siad a lán déanann siad a lán faoi sin gur go go ndéanaimid deich billiún euro a easportáil ó thaobh an bia de ach déanaimid cúig billiún a importáil ag an am céanna so caithfimid bheith caithfimid bheith smaoineamh just conas é sin a meá amach. Is dócha an rud is suntasaí agus an fíric is tábhachtaí ná go bhfuil ísliú price suntasach, tagtha ar feoil go háirithe ach bia comónta like i ngach cineál bia tá sé i bhfad níos saoire anois ná mar a bhíodh agus nílimse ag labhairt faoi 100 bliain ó shin táim ag labhairt faoi b'fhéidir 20 nó 30 bliain ó shin agus ba mhaith liom just sampla beag a thabhairt daoibh faoi seo ceithre nó cúig bliain ó shin bhí mise gnóthach le muca orgánacha agus bhíodar daor. Agus chuireas an ceist ar m'athair san am sin, bhuel, cad a raibh sibhse ag tabhairt amach do muca sna daicheadaí, so, le linn an Dara Cogadh Domhanda? Agus ní hé go raibh mé ag smaoineamh faoi muca orgánacha ach séard a bhí i gceist ná nach raibh aon bia nó nach raibh aon fodar d'ainmhithe á importáil le linn an cogadh, cos ní raibh aon rud á importáil againn le linn an cogadh, mór le rá. Séard a d'íoc siad ná trí phunt déag in aghaidh muc. 10 gcloch meáchan. So, sa lá atá inniu ann, má tá mise ag iarraidh muc a cheannach, bíonn siad thart timpeall ar an meáchan céanna. So, tá tú ag labhairt faoi 60-65 cileagram meáchan. Bhí siadsan ag tabhairt 13 phunt in aghaidh an muc. 13 phunt, conas é sin a chothromú amach sa lá atá inniu ann? Séard a bhí i gceist le 13 phunt ná lón coicíse do dhuine. So, you know, bheifeá Bheadh ort dul ag obair ar feadh coicíse ionas go bhféadfá muc amháin a cheannach. Is féidir liomsa an muc ceannann céanna, nó muc, ní an muc céanna dar ndóigh, ach muc den meáchan céanna, is féidir liomsa muc den meáchan céanna a cheannach ar b'fhéidir céad fiche go dtí céad tríocha euro. So caithfimid just smaoineamh ar sin ar feadh soicind amháin. So tá an luach don t-ainmhí sin ag ísliú an t-am ar fad. Ach ó coicís? go dtí lá go leith, like, tá sé sin just dochreidte, you know. Agus caithfimid smaoineamh, seachas an cheist a chur cén fáth go bhfuil orgánach chomh daor, ba chóir dúinne an cheist a chur bun os cionn agus a rá cén fáth go bhfuil an, conventional agus tá, is focal iontach é sin cos you know tugtar le fios le conventional go raibh daoine á dhéanamh an t-am ar fad tá's a'm, chun an fhírinne a rá an tslí a ndearna do sheanmháthair rudaí, sin an bealach ar déanadh é ar you know ar convention seachas seachas dá gceistniú. B'áil liom labhairt faoi fiction. Agus an ficsean atá i gceist ó thaobh an córas feola de go háirithe ná, tá polasaí, tá polasaí againn ar fad, níl fhios agam an bhfuil fhios agaibhse faoi seo, ach tá polasaí againn ar fad ar suíomh an Roinn Talamhaíocht, Food Wise 2025, agus séard tá i gceist ná go bhfuileadar ag iarraidh méadú ochtó cúig faoin gcéad don tairgíocht iomlán, talmhaíocht sa tír seo a chur i bhfeidhm faoin mbliain 2025. So táimid a labhairt sa lá atá inniu ann faoi 8 milliún beithígh, i 2025 beimid a labhairt faoi 15 milliún beithígh. Now, fad is cuimhin liomsa, trí nó ceithre bliain ó shin, ní raibh dóthain fodair sa tír seo don 8 milliún a bhí againn. agus bhí orainn importáil agus importáil éigeandála a bhí i gceist le linn an gheimhridh agus bhíomar ag ceannacht tuí agus silage agus a leithéid mar sin ón Fhrainc agus ón mBreatain. Tá rud eile agus ní eolaí mé so níl na huimhreacha seo a'am go deimhin ach tá, Tá ceist eile, agus is ceist thar a bheith tábhachtach é, faoi na h-astúcháin atá i gceist, go háirithe le cothú beithíoch. Sé sin Methane atá acu agus you know ní hé go scaoileann siad breim, tarlaíonn sé sin ar ndóigh freisin, ach don chuid is mó den am, séard a tharlaíonn ná agus iad ag agus iad ag ag ag agus iad ag níl aithne agam ar an nGaeilge ar seo ach nuair a thagann an cod ar ais chucu, Is é sin an t-am a scaoilfear an miotaen den chuid is mó. Agus fé mar a dhúirt mé, tá sé i gceist againn é seo beagnach a mhéadú faoi 85% Beidh na astúcháin ag ardú faoin méid chéanna ach chun an fhírinne a rá tá's againn sa lá atá inniu ann nach mbeimid in ann na emissions targets atá againn a shárú agus, bhuel, tá brón orm, beidh siad sáraithe againn, sin an rud, ní bheimid in ann iad a choimeád faoi bhun na targets atá ann. So, tá an ficsean sin ann freisin go bhfuil rudaí iontach fé mar atá sa lá atá inniu ann agus beidh sé togha dul ar aghaidh le sin sa todhchaí. Níl 's agam conas a dhéanfar an cearnóg sin ina chiorcal ach de réir dealraimh tá sé go léir, tá sé go léir ag an Roinn Talmhaíochta. Tá's acu conas a dhéanfaimid é seo. Dearfa. Cúpla focal faoin feallaireacht. Now, tá's ag gach éinne, is dócha go bhfuil fhios ag gach éinne, b'fhéidir bhfuil fhios ag, b'fhéidir nach bhfuil fhios ag na daoine níos óige anseo, ach bhí binsí fiosraithe beostoic againn sa tír seo sna hochtóidí.

'Cause cuirtear uisce isteach i chuile shórt atá ann ó thaobh bia de, ach go háirithe an feoil. Mar is rud an-luachmhar é an feoil. Cé go bhfuil praghas an-íseal air, tá luach bainteach leis. Tá sé deacair é a chothú. Tá sé i bhfad níos éasca bollóg aráin a chur ar an mbord ná mar atá sé spóla feoil a chur ar an mbord. Tá i bhfad níos mó inputs i gceist le feoil agus le táirgíocht feoil. So, tuigim cén fáth go bhfuil daoine. go bhfuil daoine ag iarraidh uisce a chur isteach ann ach just ba mhaith liom é seo a chur os bhur gcomhair amach right em bhí mé féin ar ar ar ar lá lá an-suimiúil le Teagasc eh i mBaile Átha Cliath agus iad ag múineadh speciality curing dúinn agus séard a bhí i gceist acu ná agus just lig dos na huimhreacha seo titim for a second go mbeadh yield céad seasca faoin gcéad agat. So níl fhios agam go díreach conas a gheobhadh tú céad seasca faoin gcéad de aon rud. Yeah. Díreach é. Tosaíonn tú le deich gcileo meáchan muiceoil agus críochnaíonn tú suas le sé cileo déag liamhás. Okay? Now, i mo thuairimse, is feallaireacht atá i gceist. tá tú ag díol rud amháin a rá gur feoil é ach i ndáiríre is uisce atá ann. Now cuirtear an t-uisce isteach má dhéanann tú, má chuireann tusa feoil tá cúpla saghas protein, tá protein sarcoplasm agus, agus ceann eile myofibrillar agus má, má chuimlíonn tú le chéile le beagáinín salann iad súnn siad isteach uisce. Now ní haon rud nua é sin. Okay? Ach úsáideann siad a lán phosphates agus a leithéid mar sin sa lá atá inniu ann ionas gur féidir leo an céad seachtó fán gcéad seo, a, céad seasca, brón orm, céad seasca, níl, níor ach céad seasca, a, an céad seasca fán gcéad seo a fháil. Now má smaoiníonn muidne air sin táimidne ag tabhairt amach i bhfad, i bhfad, i bhfad, eh, an iomarca airgead. don rud a fhaighimid ar ais. Dar liom féin, nuair a tharlaíonn rudaí ar an scála ina atá siad ag tarlú, go háirithe sa tionscal feola, is organised crime atá i gceist. Má tá daoine ag dul amach ar a mbealach agus táthar ag iarraidh seasca fán gcéad uisce a chur isteach i do bhia, gan a rá leat, Sea, sin an rud. Dá mba raibh sé ar an lipéad, seasca fán gcéad saor in aisce mar tá seasca fán gcéad uisce ann, you know, b'fhéidir, you know, dá mba rud é go raibh an fhírinne ann, b'fhéidir go mbeadh meon eile againn ach níl sé sin, you know, ar an lipéad os an comhair amach. So, just más féidir liom, just, just le dul ar ais, tá, tá i bhfad an iomarca beithígh againn, tá i bhfad an iomarca muca agus, agus éanlaithe agus a leithéid mar sin, ní féidir linn iad a chothú sa lá atá inniu ann. Agus dar liom féin, chun an fhírinne a rá, má smaoinímid air seo, dul amach sa todhchaí, ní bheidh seans ar bith againn má táimid ag labhairt faoi méadú 85% den táirgíocht iomlán. So, más féidir libh, agus sibh ag ceannach bia, más féidir libh just a bheith ag smaoineamh ar cad go díreach atá ann, cad go díreach atá á cheannach a'm agus cad iad na buntáistí is na míbhuntáistí. Tá's againn ar fad go bhfuil sé b'fhéidir níos saoire, gur féidir leat dul isteach in ollmhargadh agus b'fhéidir go gheofá,